Nwaanyị ọma ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma my sister. Kee ka i mere taa? Anọ m ya. Ahịa a kwanụ ọ na-agakwa ọfụma. Thank God. Ọ na-e move small small. Ama m na i so na ntuli aka emere na nso a, i sokwa ya mee ya. Eso m mee ya. Eso m mee ya and ememere ọfụma. And onye anyị na-atụ anya na ihe anyị mere o mechara ya ọ bụkarị onye anyị tụrụ anya ya and ihe anyị na-ekpekwa n'ekpere ka na onye ahụ anyị tụrụ anya ya ihe anyị na-ekpe ekpere na e, n'ebe ọ nọ bụ ka o nwee ike ka Chineke gbaa ya ume ka ọ rịta ka o chetakwa ndị soro mbụ votuere ya ihe ahụ ka o nwee ike rụpụtara ya ihe ọ ga-eji na-elekọta ndị mmadụ o nwere ihe i chere na ọ ihe maybe ofu ihe maọbụ abụọ ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a anyị na-atụ anya ka ka ihe dị mma maka since Abịa emebiela since anyị nọ na bondage ugbu a m na-ere ihe m na-ere nri ma anaghị m ere ezi ego o nweghị ihe m na-ereta agụrụ chọrọ igbu anyị anyị chọrọ ka o si n'aka onye a ka Chineke mee ya ka o si n'aka ya ka Abịa dị mma imeela maka oge gị oo nne m thank you God bless you nna anyị ukwu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nne m biko ị nwere ike ịgwatụ anyị aha gị aha m wụ Mr. Augustine Ọkpara ọ kwa i so na ntuli aka emere maka aka ga-achị Abịa na nso a ọfụma eso nwere ike ịgwatụ anyị otu i si hụ ya bụ ntuli aka ee ekene m chineke m ga-asị a sị m kwuo m ga-asị na ntuliaka wụ ntuliaka kacha mma m hụbe n'obodo a n'abịa steeti ntuliaka nke emere ọ ya ntuliaka kacha mma m hụrụ n'abịa steeti ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe i chere na ọ ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka onye nwetara mmeri na ntuli aka e mere na nso a Em, dịka igbo na-ekwu sị ebe onye bi ka ọ na-awachi otu ị hụrụ na m na-agba keke ọ keke ka m na-agba so m tụrụ anya na ọ bụrụ na Chief Alex Otti bụ onye anyị họpụtara dịka gọvanọ ga-achị Abia steeti ọ bụrụ na ọ ga-enyere anyị aka hazie ihe gbasatara keke nyere anyị aka chụpụsịa agboro ndị agboro na-akpagbu anyị too much ha na-akpagbu anyị too much ma ọ bụladị ụmụaka na-ere granọt ndị na-ere pure water a na-ana ha tiketi on daily basis some na-agbacha tiket 500 ndị keke otu a ka ọ dị anyị si ebe a chụọ anyị ga ebe a a chụọ anyị ga ebe a akwụsị ebe a chụọ anyị eru ebe a chụọ anyị ọ bụrụ na ọ ga-enyere anyị aka kpochapụ ihe ọbụla bụ agboro na steeti a m ga-asị na o mechago ihe niile o nwere ike ime ọ gbalịgo ọ gbalịgoro anyị ọ bụrụ na ọ ga-emere anyị nke a obi ga-adị anyị ụtọ nke ukwuu nke ukwuu ọzọkwa ee eh, ụmụ anyị gacha skuul ha enweghị ọrụ ha enweghị ọrụ so ya jisi ike dọlata investment n'Abia steeti ka ọ ga-abụkwa na ụmụ anyị gacha skuul ha enweta ọrụ ihe ndị a dị anyị mkpa thank you nna anyị ukwu imeela o daalụ maka oge gị nna anyị ukwu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma sista m ụtụtụ ọma daalụ o ndewo biko ị nwere ike ịgwata anyị aha gị aha m bụ emmanuel eke arọ ị sị aha gị bụ gịnị emmanuel eke arọ ndewo eji m aka na i so na ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị abịa esoro m ya atụrụ m atụ atụziri m atụ o nwe ihe ị na-atụ anya na o nwe ihe i chere na onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ndị nwetara ọchịchị pati nwetara ọchịchị na ntuli aka e mere na nso a Em, nke mbụ obi dị m ụtọ na ntụziaka ahụ a tụrụ n'oge n'oge ugbu a and eh, obi kwa m ụtọ na eh, Alex Otti doctor wụ onye winere n'ọchịchị a bụkwana ihe ga-eme ka abịa gbanwoo so ihe mere ihe m na-atụkwa n'anya n'aka ya bụ ka o lezie anya lekwasị anya n'ọchịchị e nyere ya chịa ka o meziere anyị obodo a ihe dị mkpa karịa ihe dị mkpa karịcha bụ ndị ọrụ bekee ka a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa a na-akwụ ha ụgwọ ọnwa e meziere anyị chọọ ụzọ ndị mebiri emebi meziere anyị obi ga-adị anyị mma ndị rụchara n'ọrụ ha laa ezumike nka e nwee ike na-akwụkwana ha penshọn ha a na-enye ihe ndị a- ihe ndị a niile obi ga na-atọ ha ma ụtọ ha ga-achọkwa ka Alex Otti chịakwa ọzọ ndewo imeela maka oge ndewo oge ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nne m kee ka i mere taa anyị dị mma biko ewela iwe gwata anyị aha gị aha m bụ uchenna chukwuma ị bụ onye abịa steeti abụ m onye abịa na ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị abịa anyị so mee ya ị nwere ike ịgwata anyị nwa nkenke otu i si wee hụta ya bụ ntuli aka well ntuli aka e mere gara nke ọma ee eh, anyị na-ekelekwa nwaanyị bụ nke onye nke a kpọrọ prọfesọ Mrs. Nnennaya Oti n'ihi na o mere ka ihe niile gaa otu a tụrụ anya ya so anyị na-ekele ya na-ekelekwa onye nke ee eh, collation officer nke bụ nke nwoke kwa mekwara ka ihe a gaa otu o kwesịrị iji na na vootu ndị mmadụ kaụntụrụ so anyị dị grateful imeela o nwe ihe i chere onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka eh, Dr. Alex Otti karịrị akarị mana anyị na-agwa ya ọ bụghị ọ dịghị ọ gaghị eme magic overnight ọkwa nwayọọ nwayọọ ya were one after the other because too much project in a weak governance or government ya were wee one after the other the expectation dị very high so ya were wee otu otu nke ọbụla ọ ga-emeli ya eme nke ọ na-agaghịkwanụ emeli ya agwa ndị mmadụ lee the reason ọ gaghị emeli nke so that ka a hapụ ile anya at the end of the day emechie ya ọwụọ ndị mmadụ na maọbụ disappoint people maka ihe a na-ele anya n'aka ya karịrị akarị ndewo maka oge gị God bless you. Thank you. oge ọma ndewo ndewo kee ka ị mere taa anyị apụtala biko na-atụfughị oge i nwere ike ịgwazi anyị aha gị aha m bụ Anthony Ọbụnwa i so na ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị Abịa ee abịara m ya amanye mmanye m kee otu obi dị gị na ya bụ ntuli aka obi dị m sarị sarị nke ukwuu na ni- kamgbe eji mụọ m mụ amara ihe gbasara ntuli aka ntuli aka nke ugbu a ya wụ the best among all nke bụ na obi dị ndị mmadụ ụtọ obi dị onye ọbụla ka nzu obi dị onye ọbụla ka nzu mgbe a sị na obi dị mmadụ ka nzu ị ga-aghọta na everywhere mara mma onye ọbụla mere ihe otu o si chọọ ya and anyị enwetakwa result otu anyị si chọọ ya ọ ka fọkwuru nke a na-aga court ya ka a gachaa ihe anyị ma bụ na echiche obi anyị na ebumnobi anyị niile ga-abịacha na mmezu ihe ọbụla anyị tụrụ anya na-eme ihe ọbụla na-etinye uche anyị na-agba mbọ ka ihe gaa n'iru ka ihe dị mma n'Abia steeti a kpọrọ ya God's own State but ọ dịghị mma ndị nọ n'ishi ewere anyị were mere ji na ụgba but ugbu a na I believe na by the grace of God na this new government now is going to carry us along and put us to the greater side of life. o nwere ihe i che na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a ezigbote ihe buru ibu a ga-atụ anya n'aka ha anyị na-atụ anya a lot of things ihe gbanyere ma ịrụrụ anyị ụzọ ma inye anyị employment ma inye anyị ọkụ ma itinye ụmụ okorobịa ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa n'ọrụ na ime ka mpụ na aghụghọ na mbịam na ụrụ na ihe ndị ọzọ belata because ọ bụrụ na e nwere ihe anyị nọ na-eme ụmụ ihe ndị ahụ agaghị enwe ebe esi na-eme encounter so ekelekwere m chineke na-asị ka anyị na-eme ihe ọbụla a na-eme ka chineke gbaa ha ume nyekwa ha ike ka ha rụọ ọrụ dịka e si tụrụ anya n'aka ha imeela ndewo ndewo kwa ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma my sister olee ka ị mere taa anyị pụtala jehova biko na-atụfughị oge i nwere ike ịgwatụ anyị aha gị ah, aha m bụ Michael Martins awụ m am here from uh, Ikwuano Obuohia Ibere precise nke ahụ na ị bụ nwa afọ Abịa awụ m nwa afọ Abịa daalụ o gwatụ m obere maka ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị Abịa ah, ah, first of all ka m kelee ndị Abịa ụmụnne m ha particularly Ikwuano kwa anyị gbakọtara aka ọnụ wee tụnyere Alex Otti maka la ọ wụ onye onye eh, Labour Party knowing fully well ah, ya la Peter Obi will be uh, make a, a very good uh, combination ezigbo mmadụ abụọ na-agbakọta ọrụ a na-asị agbakọta ọnụ nyụọ mamịrị na ọ ga-agba ezigbo ụfụfụ that is the reason why anyị ji lee anya sị la Alex Otti wụ onye anyị chọrọ ọ kwa ya mere anyị ji mekọta aka were tinye ya and anyị voturu ya mụ nwa na ezinụlọ m ma nwunye m voturu Alex Otti o nweghị ego o nyere anyị even mụnwa particularly ewepụtara m ego mee banner iji sponsor make sure la Alex Otti ihe ọbụla gbasara ya ọ bara as a eh, governor and ekele dịrị Chineke la ụbọchị taa Abịa la-aṅụrị because anyị nwere okwukwe na ọ ga-eme nke ọma ah, Talking about the previous uh, party. Uh, ịgwa gị eziokwu, awụ m onye keke. I lee anya ebe a, ihe a wụ keke m. O nwere ihe m regret so much about uh, this Abia state. Amụrụ m na Lagos, ma tolita na Lagos. Mgbe m bịara ebe a, the first thing m me- m hetere gbasara Abia steeti wụ agbero. agbero bịara mee ihe niile adị worse na na Abia steeti agbero dị ebe niile ọ wụ la o nweghị agbero na places but nke Abia steeti gara offline ebe anyị na-agba tiketi na-agba tiketi more than 800 naira on a daily basis o nweghị onye ga-asị la ọ wụ onye keke nla ga-asị la ọ dịrị ya mfe so ọ bụ one of the things m nwere against the previous uh, govern uh, the previous uh, uh, party nchịgburu achịgbu which I look further na otu onye nke a nla ga-achị na as a Labour Party Alex Otti na ọ ga-elebara anyị anya as ndị keke ihe ọbụla gbasara agbero ka o nyere anyị aka wepụ ya ewepụ ị bịa la geeti ebe a ebe anyị nọ on a daily basis o nwere ọtụtụ ihe anyị na-ahụ ị hụ onye bu pure water a la-azọ ha na-akwafu pure water ha maka gịnị 100 naira ọ dịrị onye la mma ya ya buru pure water pụta a- a- a- ama bịa la-ere mba n'ọnụ ụzọ bag of pure water 200 naira ya kwụọ 100 naira gịnị ego ole ka ọ na-enwetakwa n'elu pure water those are one of the things anyị anyị achọghị as ndị Abịa Alex Otti ya biko lebara anyị anya from this angle yere anyị aka I believe o mee ya ọ ga-adị m nwa obi ụtọ and ọ ga-adịrị many abịa obi ụtọ ị gakwa la ime ahịa ga jụọkwa ese I believe they will, it will also be one of the things ha ga complain about so and ị bịa ọ wụ la agbero adịghị organize ị ga-ahụ ebe ofu eh, agbero iri la-akụ onye keke ofu ofu and o nweghị onye na-ajụ why o nweghị onye na-ajụ ele ihe o mere because ị mee gịnị ha akụwa gị isi mebiere gị ihe so we don't want agbero anymore in Abia State daalụ o imeela maka oge gị ndewo thank you god bless nna anyị ukwu ụtụtụ ọma eh, good morning kee ka ị mere ahụ dị anyị o biko gwatụ anyị aha aha m bụ eze udumaga but ihe e ji mara m bụ odogwu ị bụ nwa afọ abịa steeti abụ m nwa afọ abịa steeti onye Amizi ndewo biko i soro ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị ese i sonyere mee ntuli aka e mere na nso a maka aka ga-achị abịa echefọ m from elu bịa sacha ya Labour Labour Labour Labour Labour ruo ala imeela biko kee otu obi dị gị na ntuli aka a e mere kee otu si ndị mmadụ si hụta ya bụ ntuli aka i nwere ike ịgwatụ anyị n'egwu ndị mmadụ le-ekiri eh, Otti because Otti nke mbụ la ọ gbapụtara anyị voturu ya e, enyefu ya ya bụkwa nke abụọ anyị votukwara enyefu ya so nke a bụ nke atọ anyị shiri ọnwụ that la must la Otti ga-abarịrị ebe ahụ so ọ bụ ị watchia that day people are very happy ihe ọchị nọchiri ụlọ ala ihi ma nwatakịrị ma oke ma onye ara sef na-achịcha ọchị that very day so obi dị anyị ụtọ that la Otti na-aga ịbata because anyị ma that la Otti bata na abịa steeti ọ ga-apara abịa steeti rụọrọ anyị ihe anyị chọrọ wepụ anyị ndị agbero mechie na ka ebe a kpọrọ capital at least e, a bịakwa na abịa steeti a confirmụrụ that la ihe a bụ abịa steeti and na ihe a bụ capital and ịda ị gacha other steeti ị hụcha e nwere flyover nwechere good road ihe niile na-aga nke ọma ị batakwa ndị a gị enwee ọṅụ but why abịa steeti ji bụrụ that na o nweghị ihe na-aga aga la abịa steeti so ebe anyị ji sị ka Otti bata ebe ahụ na ihe ga-adị mma imeela maka oge gị ndewo uh, okay thank you very much bye bye thank you nna anyị ụtụtụ ọma ah, ụtụtụ ọma nne m ị bọọla chi taa ee eh, abọọla m chi ekele dị chineke biko nna anyị ewela iwe gwatụ anyị aha gị innocent ebo ị bụ onye ebee biko okay abụ m onye Olokoro

ama ma m ga-asị na ọ na bondage ka anyị nọ kamgbe 24 years now anyị enwebeghị onye ọbụla nke hụrụ ụzọ i lee anya otu anyị ji nọ n'ime keke ugbu um, na paakị a now enweghị ọrụ dị anyị na-agba uh, hire purchase keke 1.8 ndị na-agba 2.2 na ugbu a mana ha pụta ka anyị nwee lee ma ga-enwetatụ nwatakịrị ihe n'okporo ụzọ ndị agboro anaghị ekwe anyị otu a ka a ga-anọ na-ejigharị eh, eh, eh, anyị ebe ọ bụla anyị gbara breki anwụta anyị ebe ọbụla ị gbara breki jide a sị na the other time a sị na ọwụ TIMASS anyị na TIMASS alụgakwara until ha ewee nye ohere n'okporo ụzọ mana nke ugbu a anyị pụta n'ụtụtụ mgbe ọbụla ebe ebe ọbụla ị pụta gbaa breki na isi gate agboro anwụrụ gị gaa gbaa breki na em, ụmụdike junction anwụrụ gị ebe ọbụla ị gbara breki amaghị m otu a ga-esi gbata ego hire purchase ọ bụ Then, also ee tiketi anyị na-agba n'ụbọchị ị gba nke ubakala ga-agba nke ụmụdike ga-agba nke olokoro ga-agba online gbakwa nke town gbakwa nke paakị ebe anyị nọ so i lee anya tiketi anyị na-agba n'ụbọchị na-eru 800 and something ego ole anyị na-agba onye hire purchase na-agbata then nke kacha njọ ụmụ nwaanyị ndị a ụmụ ruru maka ndị eburu pure water 200 naira ha gba tiketi of 750 naira ede otu a onye nwatakịrị a na ebe ugbu a ya pụọ ebe ugbu a a ga-ana ya tiketi onye mbụ anaa ya agaghị enyekwa tiketi akwụkwọ ego ka a ga-ana ya so ihe isiokwu anyị bụ anyị achọghị ihe ọbụla gbasatara agboro na ebe a again so anyị na-ekele gọvanọ nke nnukwu obi juru anyị jupụta anyị na aṅụrị na gọvanọ abịara ọ bụ nzọpụta ọ bịara ịzọpụta anyị anyị obi jupụta anyị na aṅụrị na anyị enwetara onye nzọpụta biko otu anyị tụkwasịkwara ya obi ka o si otu a mere anyị ihe uche anyị i lee anya ndị keke ndị keke kara nwee aṅụrị ọ bụ ndị keke kara nwee aṅụrị na mbata ya na ndị keke pụtara na mass mee ihe niile mbọsị um, gọvanọ winiri mbọsị onye isi anyị winiri keke niile buchara ndị mmadụ free ebe niile anyị buchara ndị mmadụ free ebe ọbụla ha na-aga so i lee anya obi jupụta anyị na aṅụrị otu anyị tụkwasara ya obi na ọ na-aga ịzọpụta anyị n'ọkụ mmụọ nke anyị nọ n'ime ya biko ya si otu ahụ mepụtakwara anyị ya anyị na-enye ya ama anyị na-enye ya ngọzi ndụ ogologo na ahụ isi ike na amamihe nke ọ ga-eji duo Abia steeti a n'aha Jizọs Kraịst onyenwe anyị onyenwe anyị imela nna anyị imela maka oge gị nsogbu adịghị ndeewo unu emeena o